Okay, breaking news mwachanguchangu kungokupatsirani kuchokera ku parliament komwe a Fiona Kalemba kalaliki wa nyumba ya malamulo walengezatu kunena kutino a Sameer Suleman ndi amene apambana kukhalatu tsopano spika wa nyumba ya malamulo iwowatu apeza mavoti okwana 134 pamene nde kutino adimba a Peter Dimba achipani cha mcp apeza mavoti 85 nanga kodino a scott sandram apeza mavoti angati nanganso kodino a Lasten vigalo apeza mavoti angati ma mlumuzana awiriwatu ndi onena kuti apeza mavoti okwana palibe kapena kunena kutino ziro ndithudi sanavoteredwe ndati mpikisano unali pakati pa a Sameer Suleman komanso a Peter Dimba zomweno tikudziwa zonena kuti zinali motero pamene apapa awina ndi a Sameer Suleman nanga nankhumwa kodi wayenda bwanji nankhumwa kondwani ameneyo tikudziwa zonena kuti wapangidwa disqualify ndipo tinafotokozanso mu video yathu yomwe tinangoyiponyanso chaposachedwa pompa mwina ena mwayiwonera kale kunena kutino nankhumwa nde anapezeka zoona kutino wachotsedwapo pa ndandanda pa anthu amene akapikisana nawo chifukwa chani anakapereka mapepala ake mochedwa nde a Fiona kalemba ataona zimenezi ali iwe nankhumwa ukufuna ukhale speaker mkulu amene udziyang'anira zokambirana za parliament nde udzipezeka zoona ukubweretsa mapepala ako mochedwa zikutanthauza chani nde kutino udzidzabwera mochedwa pa mpandopa nde kuti nyumba yonse ya malamulo anthu afika kale mwa- mwachangu azidzadikirira iwe for yellow wabwera mochedwa stupid out basitu ampanga disqualify kondwani nankhumwa sanapikisane nawo mmenemo ndi mmene zayendera ndikukhulupirira zoona kutino izizi zasangalatsa anthu amene ali kumbali ya dpp on the other side ndekuti aku mcp sizinasangalatsa nanga akungoluzatu chisankho cha, cha president kuluza ma mp ena ndi ena kuluzaluza eh? kunalitu ma mp amphamvu eh? kunali ma mp ngati achina akuti ndani kodi uja mu- ama- amati mdzukulu wa Kamuzu banda uyu hmm? anali ndunaso eh, amati chaponda eh? amati kaya chaponda eh, kodi anali ndani? nduna yoyang'anira za za health hmm? za umoyo mulamuliro wa uh, lazarus chakwera hmm? amati chaponda chiponda kaya chaponda ankayankhulatu amenewo mokhutatu ku parliament kuja koma analuzaluza mwayiona imeneyo nde ayi mmenemo ndi mmene zayendera apa nde tikhoza kumangotsimikizirana kuona kuti no asamiya sulemani ndi mkulu spika wa nyumba ya malamulo tisati mkulu wa nyumba ya malamulo koma spika wa nyumba ya malamulo ndithu ayi tiuzeni maganizo anu inu zimenezi ndi zimene mumayembekezera kapena mwina inu mumayembekezera zosiyana chifukwa zigoba za ku mcp zinali busy kumayankhula zoona kuti dimbayo watchola kale dimbayo ndi amene awine he chani chani zambirimbiri koma waluza inu mutiuze maganizo anu mu comment section ngati muli nawo pa nkhani imeneyi koma mukamatiuza maganizo amenewo osaiwalanso kulemekeza maganizo anzathu chofunikira kwambiri osaiwala kupanga subscribe channel chino cha malawi trends tv kwa amene simunapange subscribe cholinga choti nkhani zomwe tikubweretsa pano zikufikeni mosavuta eyi makosana mundilole kunena kuti no ndithamange ndikajambulenso ya achina dala kadula chifukwatu amalizatu atuluka tsopano ku khoti kuja kodi no awapatsa belo kodi sanawapatse belo tikubwera nayo imeneyo tifotokoze bwinobwino nde mundilole kuti no ndipange moteromo pamene ndikupanga choncho paja timamalizabe motero kunena kuti no akuti